onyedịkachi
nwachi ọkwa onye a ka ị na-ekwu maka ya gị na ya nọ na kampụ ok ok ọga kee afa gị nnaemeka onye akụbụ onye ebe onye osumenyi kee village na osumenyi obi ụlọ ọsụ ok afọ ole ka ị dị 49 years okay ke kampụ izi ụnụ nọrọ before ke kampụ ụnụ nọ before kampụ ulubi okay ke kampụ the last kampụ ụnụ nọ owere izi ka na ok ok oge anyị nọ na kampụ ulubi mmadụ ole ka ọ dị ka ndị akechigoro anya buru bata kampụ like mmadụ ole total ihe niile nọ n'ebe ahụ ọ ya-eru ebe 20 n'ulubi ahụ moto unu na-eyuzu ebe a ebee ka unu gotere ya ha pụọ eburu moto bata moto ha natara mmadụ ok then ebe nke ọzọ ụnụ nọ kampụ ebe nke ọzọ ụnụ nọ kezi ihe ị kpọrọ ebe ahụ owerre ezukala moto ole ka ụnụ nwere ebe ahụ as of then ọ ya-eru ebe 6 ebee ka ụnụ goro ya moto ndị mmadụ ha bu ya bata ok the highest moto unu nwere dị n'ebe ahụ sienna o nwere jeep dị ebe ahụ ok ọkwa nwere ndị egbukara egbuka there ok n'ulubi oge unu nọ n'ulubi moto ole ka unu gbukagoro there shut up I went there ọ mụ recover mo moto niile egbukara na ọhịa resisiri ya ma parts ya ma seat ma everything ọ bụzi anyị nwa chụrụ ụnụ ebe ahụ ọkwa nwere moto ụnụ gbara ọkụ ebe ahụ ndị ọrụ ụnụ na-egburi ndị ọrụ ụnụ na-egbuka moto n'ebe ahụ egbukara eh, Mercedes egbukara eh, e, Toyota Highlander e, moto egbukara ebe a ka nkụ kwuchi some things adịrọ range egbukara range some parts ndị anyị eji chọpụta onye nwe moto we recover all here wee tiri ndị anyị gbara ọkụ ok before i pull up the man na-egbuka moto there ok kee department ị nọ na there na kitchen and gụnwa bụ onye na-eji egotere ha nri and gụnwa na-eji egote ihe eji esi nri n'ezi and na gịnwa na-abụ onye kara nwee freedom ịpụ iru ebe ahụ kee ka o si apụ ọ na-abụ ọ bụrụ na ihe eji esi nri maka ndị bi abịa ebe a pakigo many bags of rice beans and groundnut and many things. Mm. Never made apatigo oyi ebe ka unu na-eji egote ndị a ndị ahụ before m bata n'ime ebe a ha- ha apakichago ihe ndị a kee ebe i si gotere kee ebe i si gotere ihe ndị a unu na-azụ ya azụ ọ gụnwa na-eji azụta ya okay now ee ebe a ebe camp unu si pụ last nke a ebe ebe unu nọ last ya Owerre Ezukala ha like mmadụ ole ka ị fụgoro e kechiri anya ebu- ebubatara ebe ahụ from since anyị nọrọ ebe ahụ nye dị ka how many people ọ ya-eru ebe 30 ọ ya-eru ebe how many ọ ya-eru ebe 30 kee kee onye ransom kee onye na-ana ransom ndị ahụ ndị isi na-ana the ransom okay ha natacha e si ebe a na-enye ụnụ ego nri kee ka e si akwụ ụnụ ụgwọ okay kee ka e si ebute e si ebutere ụnụ mgbọ na egbe okay rank gị erughị ebe ahụ kee position gị na Ọsụmenyi

ọ kwa ọ na-arahụ na nke gị ọ na-arahụ na nke gị i ji nọmba Awụsa kee kwa onye ọzọ i jikwa nọmba ya i ji nọmba Ose hmm. kee afa kọmanda ụnụ n'ime ebe ahụ na-ekwusi okwu ike onye ebee ka ọ i chetezi afa ya onye amụma onye amụma bikonụ ndị be anyị anyị achọkwa ihe e mere ihe a criminality adịzi excess ọ dị too much okay neekwuzienụ nwoke a dị afọ iri anọ na itenaanị sonyekwuru na-egbuka moto na-eme kidnapping keenụ ụdị ihe dị ihe a bikonụ keezinụ ụdị ihe a sị na ndị Igbo mere na Naịjirịa ka m gwakwa unu sometimes i blame ndị youth anyị i nekwanụ anya the other side ka m gwa ka m jụkwanụ gị nwa na-ene n'ihe onyonyo a ọ bụrụ na industries factories juru n'ala Igbo ọ dị unu ka youth anyị aga na-eme mkpamkpa a ha na-eme biko ka anyị gwagodo onwe anyị eziokwu ndị oyibo kwuru okwu ana m ekwu ihe oge ọbụla jenụ nee n'ihe onyonyo m na idle mind is devil's workshop and an angry man you know a hungry man is an angry man agụụ gụkata onye dị idle onye enweghị ihe ọ na-eme o je chọọnụ ihe ọ ya eme ka o wee rie na unu makwa ihe na-aza agụụ ọ ihe na-eme ife na-eme ndị youth anyị even though na o nwekwazị ndị ihe a ndị criminality baga ọbara no matter ihe i mere ha ga na-eme arụ ha na-eme mana gọọmenti megodo ihe ha si suppose ime gọọmenti provide godunụ ọrụ liaisianụ with ndị be anyị jicha ego ka a mara industries factories ị bịa na Anambra kịta enwee nnukwu industry and factories ihe dịka 10 iruo n'Imo steeti iruo n'Ebonyi iruo ebe a ndị Igbo nwe gị ma gụchaa ya then engagie ndị youth ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ma ndị na-eto eto nọcha secondary school ha chọdo ịrị ịrụ ọrụ ha ga na-arụ o nwe mbọsị m kpọrọ nwa nwanne m n'obodo oyibo ịma ihe o kwuru nwa dị ebe 13 years ọ sị na ọ na-arụ ọrụ 13 years o jechaa akwụkwọ o jebe ọrụ ụdị ihe a ga-eme na be anyị nwa dị 13 years ị kpọọ ya ọ sị na ọ na-eje ọrụ m kpọba ya so so time na o jechaa akwụkwọ o jebe ọrụ biko nụ ndị gọọmenti unu na-eje obodo oyibo unu na-afụ ihe n'ebe ka esi wee dozicha obodo oyibo industry factories natazienụ duplicate ihe a ka ndị youth na ụmụ anyị nwee ọrụ ndị youth na asị na youth bụ ihe ji obodo unu jụ sị na unu ama mmie na ọsị ikwechiri na-eri ego duru ụmụ unu sendie ebe edozichara edozi dozisienụ nke unu ka ọ dị mma unu jụ jeenụ na Germany na Germany enwezi prison maka gịnị because na ndị gọọmenti ha ma na ihe na-ebute criminality bụ enweghị aka ọrụ ha make sure na industry factories juru ebe niile ndị enweghị ọrụ ha na-enye ha ego o nwe ka unu chekwa n'obodo oyibo o nwe factories na industry juru ebe ọ bụla o nwe ndị nọkwanụ sị na o nweghị ihe ha chọrọ ime gọọmenti ma na-enyekwa ha ego ọrụ dịkwa wee bụrụzie be anyị ọrụ adịghọ okay negodu Innoson ọ bụrụ na ọ bụrọ na Innoson kwechiri ọkwa a kara ịchụpụgo ya n'ala Igbo ka o je buje industry ya n'ugwu Hausa e, o kwechiri sị na o nweghị ike ibupụ ya ka unu fụ industry na factories ndị dị adị ewere some policies na-eme ha ka ha gbapụ agbapụ kee ihe unu che ka ụmụ ikorobịa mee ka nkwa anakwa m ajustify their action mana ihe na-ebute ihe a rụọ industry a factories a arụ ga-adị yes criminality ga-adị mana ọ dọzi ịdịzi etu a ọ dị reduced to a barest minimum okay kee ihe ụmụ ikorobịa gị onye gụcha akwụkwọ pụta ọ na-akwụgharị ije ọrụ nke dị adị asị gị weta ego unless ma ọ bụ ịmarụ mmadụ e wee weta ego then ndị amazị mmadụ nọzie na-akwụgharị ndị ndị be ha enwezi ego ha ga-eji sendie obodo oyibo ha nọrọ na-akwụgharị ndị enweghị ana ha ya-ele wee sendie ụmụ ha obodo oyibo ha nọrọ na-akwụgharị ịghọtago ọ bụzi mmadụ niile na-akpọ bọị kịta maka ihe ndị bọị na-emekwusị ụfọdụ wezie sales girl merụzie nwa bọị i prefer sales girl ka enyi ihe unu chọzi ka ụmụ anyị mebe bikonu gọọmenti gọọmenti meenụ ihe now or else egbukpọọ ụmụ ikorobịa ndị igbo niile egbukpọọ ha unu ma the implications yes ihe a bụ ihe a chọrọ mgbe unu megidere ihe ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọ abanye to criminality ịghọtago egbukpọọ ha ihe a bụ ihe a chọrọ achọ by then o fee unu n'anya by then o mee gịnị o fee unu n'anya meenụ ihe unu dị suppose ime onye ka m na-asọkwa ifu politics obodo a politics obodo a onye ọbụla papa ya ma ọ bụ ya nọ na politics obodo a ma na onye ahụ abụghị ezigbo mmadụ ị ma na onye ahụ in short e ka m hapụ iji iwu ikwu ihe m chọrọ ikwu bikonu kaa ihe unu che n'ihe onyonyo a because isiokwu m bụ as long as na-eme ihe a dị suppose ime criminality a ga continue and a ga-egbugide ụmụ ikorobịa anyị gbukpọọ ha by then o fee anyị n'anya ka m mara ihe unu che n'ihe onyonyo a ndewonu ndị be anyị ka m kwukwaa anakwa m ajustify na ihe ha na-eme dị mma no adị m ejustify mana gọọmenti megodi ihe ha dị suppose ime then ha mechaa ihe ha dị suppose ime onye ejideziri achọghị ịrụ ọrụ ịmazie na onye akpachazi anya